ụnụ lee anya ụnụ ga-afụ ife a na-agwa ụnụ ọ bụrọ ife ụmụazị ka a na-ekwu n'ebe a na-amị oil na Anambra steeti dị ife a kịta na ọ ka m vie ụnụ ka ụnụ fụ ife a na-ekwu na ọ bụrọ welele a na ya na ele anya na-agwọ ọya na as you can see mana ka anyị anyị kpagara anyị si azụ ebe nọ edu ha for you people to see ebe a na-amị oil na Anambra steeti ihe a wụ ala ofo nke dị n'ọgbaru lokal gọọmenti eria of anambra steeti ọ ya ka anyị nọ kịta na anyị ka anyị bịa lelee ka things si aga many places nke a na na-achọ ibido ịrụ ọrụ any moment na ha na-eme before mana ụmụazị ebere agbanyụọ dị ya their Abido gị their mịrị lista ịmị oil ebe agbanyụọ ya because na ha bịara Wụdebe- gwuo the thing ha bịara gwusie everything mee everything lay their pipe ọ gaa everywhere so boys ewezie iwe ya gbanyụọ ya ma kịta na ha na-esettle with boys so ebe a ka ha nọ kịta na na-eme one or two things so ị nee anya ị ga-afụ ka o si adị Mm. to confirm eyewitness Nọnso Okoli nwafọ ipob one family ụnụ lee anya ụnụ ga-afụ ya na ọ ya dị ife a so they are ready to start working now Eh, ụnụ lee anya ụnụ ga-afụ ị ma na ndị a na-eme ha bịa ha kpụrụ ndị ndị be anyị merezie ha ma abụrụzie ndị a ga na-akwụ ụgwọ nwa naira mana ndị abụghọ ndị be anyị abụrụzie ndị ga na-eri ego obodo ruo ndị be anyị e tinyesịa ha ụmụ ọrụ dị iche iche ụmụ ọrụ enweghị isi a na-akwụ ụgwọ nwa naira ghọtago so ruozie ndị bụ ndị awụghọ ndị be anyị na-erizi ego dị n'obodo so onye nee anya ọ ga-afụ ka o si adị na ọgbaru lokal gọọmenti anambra steeti ka ọ na-eme Thank you. ụnụ ga-afụ ife niile ahụ paịpụ nke e ji amị mmanụ nke a na-ekwu ife anwa ife niile adịgo ready right now la Anambra steeti Ogbaru local gọọmenti of Anambra steeti Nọnso Okoli reporting

Ogbaru Local Government of Anambra State ebe a bụ ebe a na-ebido ịmị oil anyị na-ekwu kịta na ife niile adịgo set to start understand so ọ ebe a ka m na-agwa ụnụ Ogbaru Anambra State of Local Government so ebe a ka a na-ekwu maka ya thank you na anyị ga-afụsị the workers and everything Yeah, this uh, gas station. anyị nwere a lot of things la be anyị here mana because of the saboteurs anyị nwere na be anyị enwezi ife na-aga aga ghọtago ndị ugwu eleri anyị lọrọ mgbe be anyị nwere a lot of things so m bịara ebe a ka m confirm ife ọlala emenụ ọ Nọnso Okoli eye witness so ụnụ lee anya ụnụ ga-afụ ya so na ọ ya nwere ife a paịpụ niile na-eli la ala e lichago a lot of paịpụ things a rụbagoro ma ndị a bụ ife a chọrọ iji complete the work so ụnụ lee anya ụnụ ga-afụ ya Anambra steeti nna Anambra buru ibu abata m ebe a today wee confirm la Anambra buru ibu ebe anyị gbara ife a no less than 3 hours or 2 hours plus etiti desert nke dụ la Ogbaru local gọọmenti of Anambra steeti ọ wụ ebe anyị nọ kịta na were weta the report IPOB one family Nọnso Okoli reporting a ka la m abịakwanụ cherekwanụ m anyị ka na-aga another branch a ka na-egbukwa oil again na anambra steeti the same ogbaru local gọọmenti of anambra steeti anyị ka na-abịakwanụ na na-eso anyị ka anyị na-aga nke ọ mụa bụ Nọnso Okoli nke anyị na-afụ na-ekwu maka ya nwafọ ipob ana m anụ na anambra steeti pere mpe m alụkwa na o buru ibu mana n'ụbọchị nke taa bụ sọnde 10